ngwa gee ntị ka m gwa gị ụzọ ndị Igbo si eke ala ha abịa n'ala Igbo mpaghara Igbo dị iche iche nwere ụzọ dị iche iche ha si eke ala abịa n'obodo Ọhafịa Eda ha na-eke ala n'ikwu nne ọtụtụ ebe ndị ọzọzi na-ekekwa n'ikwu nna abịa n'ezinụlọ e nwere di na otu nwunye ọ bụ diọkpara na-eketa obi nna ya ọ bụkwana ọrụ ya ịnọ n'obi nna ya ahụ nọgidesie ya ike hụ na ụmụnne ya ndị ọzọ ndị so ya n'azụ alahụghị n'ilo ma ọ bụ n'ezi abịakwa n'aka nke ọzọ ọ bụ nwa nke ọdụ ya bụ obere nwa nwe oke ala ebe ahụ usekwu nne ya dị ebe ụmụ ndị ọzọzi ga-eketa ala ndị ọzọ abịakwana n'ezinụlọ nwoke lụrụ ọtụtụ nwaanyị a na-ebu ụzọ kenye diọkpara obi nna ya tupu ekewe ala ndị ọzọ n'isi n'isi mana n'isi n'isi ahụ bụ n'isi nwunye ya ndị mụtara ya ụmụ nwoke ụmụ nwoke ole ahụ otu nwaanyị ahụ mụtara ga-agazie n'onwe ha ga kelee ala nke ha otu o si masị ha n'agbanyeghị ole ha dị mgbe ụfọdụ nwoke na-ekekwana ala obi ya otu o si wee masị ya tupu ọ nwụọ mana ọ bụrụ na otu o si wee kee ya adịghị ha mma ya adịghị ụmụ ya mma ma ọ bụ na ọ na-ebute ọgba aghara mgbe ahụ ka ụmụnna ya abatazi na ya bụ okwu wee kegharịa ya ka o wee dị onye ọbụla obi mma nke a mere eji ekwu n'okwu sị onye nwụrụ anwụ kechaa ekpe ndị dị ndụ ekegharịa N'obodo Imerienwe na steeti Imo, ọ bụ diọkpara nwe obi nna ya. A na-ekezi ndị ọzọ n'isi ụmụ nwoke ole nọ n'ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụkwanụ nwoke lụrụ ọtụtụ nwaanyị, ọ bụ n'isi nwunye ole ọ lụrụ ka a ga-eji wee keere ụmụ ya ala. Kama ọ bụrụ na o nwere onye obi adịghị mma n'etu e si wee kee ala ahụ, onye ahụ nwere ikike iji mkpesa nye mkpesa ya n'obi eze ka e wee nwee ike ikpe ikpe dị n'ala ahụ. Mana ọ bụrụ na eze ekpetaghị ya, onye ahụ nwere ike ibupụ ya n'ụlọ ikpe ọdịnala nke bụ customary court n'obodo Nkwe nke dị n'Ọgwụ na steeti Enugu ọ dị ụzọ atọ ha ji eke ala n'obodo ha nke mbụ bụ na nwoke nwere ike iji ikike o nwere dịka nna wee kee ala n'etiti ụmụ ya dịka o si masị ya ya bụ o sikwa n'otu ụmụ ya ahụ si wee kpaso ya agwa ya bụ meso ya omume mana isi sekpụ ntị bụ na diọkpara ya eketaliri obi nna ha nke abụọ bụ site n'ịghọrọ ala ya bụ balloting through balloting n'ebe a a ga-enye ala niile ahụ akara o wee kpọkọta ụmụ ya ka ha bịa ghọrọ akara site na diọkpara ọ ga-ebidogodo na diọkpara akara onye ọbụla ghọtara ga-abụ oke ala ọ ga-ekete n'aka nna ha agụkọcha ala ndị ahụ ọnụ ma nye ha akara ndị ụmụnna ga-ehiwezi kọmitii ga-eke ala ndị a n'etiti ụmụ nwoke ahụ Ndị kọmitii a kwanụ ga-abụkwanụ ndị akaebe na ọ bụrụ na nsogbu ọbụla adapụta n'ala ahụ, ya bụ etu e si wee kee ala ahụ. A bịa na nchịkọta, dịka m si kwuo na mbụ na mpaghara ala Igbo dị iche iche nwere ụzọ na usoro ha si eke ala ha, mana ihe gbapụtara ihe n'isi ihe niile a bụ na diọkpara ga-enwerịrị obi nna ya, ebe nwa ọdụ ya bụ nwa obere nwa ga-eketakwanụ ala usekwu nne ya.